Sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Tàtari e de sa Tenèntzia de Tèmpiu ant fatu un'àtera operatzione contra a s'evasione fiscale. Sos militares, in s'ìnteri de controllos fiscales normales, ant cassadu un'azienda chi traballat in Tèmpiu in su setore alimentare chi no at versadu balanzos pro prus de unu milione e mesu de euro e IVA pro duchentos noranta miza euro. S'azienda, in su perìodu compudadu, ponende a pare sa contabilidade de su rapresentante legale e sas informatziones de sas bancas de sos datos de sa finàntzia, est resurtada chi no at presentadu decrarassione de sos rèdditos e no at versadu sos tributos, resurtende duncas un'evasore totale. Sos finantzieris, acabada s'atividade de controllu e acertadu su tantu evasu, ant sinzaladu su legale rapresentante de s'azienda a s'autoridade giuditziària pro su reatu de omìttia decrarassione. Una cuntierra noba intre Istadu e Regione, custa borta pro una norma aprovada dae su Cussizu regionale sardu. Su Cussizu de sos Ministros at impugnadu duos artìculos de sa Leze regionale bintunu de su duamìgia decheoto chi pertocat misuras urgentes pro su reclutamentu de su personale in su sistema Regione. Lu dat a ischire s'assessorau a su personale matessi. Su Guvernu cuntestat s'artìculu duos chi previdit chi a su personale non dirigente, pro su coordinamentu de sas unidades de progetu, li benzat reconnotu un'indennidade in prus equiparada a sa retributzione de positzione chi li tocat a su diretore de su servìtziu e a sa retributzione de resurtau cunforma a sos obietivos crompios. In àteras ocasiones, natat s'assessore de su personale Filippo Spanu, su Guvernu non at àpiu nudda ite nàrrere pro una norma parìvile, pro esèmpiu, Sa Leze Regionale bintibattoro de su duamiza e batòrdighi dae ue sa bintunu aprovada cust'annu at picau ispiratzione. Sa segunda cuntestatzione de su Cussizu de sos Ministros pertocat s'artìculu ses, chi dat a s'assessore chin dèlega in matèria de personale sa cumpetèntzia de detzìdere su tantu de postos de pònnere a cuncursu. In custu casu, natat s'assessore Spanu, su Guvernu faeddat de una violatzione de su printzìpiu de iscropare sos ruolos intre sa polìtica e sos ufìssios amministrativos, Nois però pensamus de èssere in su rispetu de sas normas in vigèntzia. S'Areus, s'Azienda Regionale Emergèntzia Urgèntzia, dat a ischire chi pro cumpletare s'orgànicu de su personale mèdicu destinadu a su servìtziu de elisucursu de sa Regione, cumintzadu prima die de trìbulas, est assumende binti pessones pro poder garantire sos turnos de traballu in su rispetu de sa Leze centusessantunu de su duas miza e batòrdighi. S'iscadèntzia pro sa presentatzione de sas dimandas est su bintitres de agustu. S'elisucursu, gestiu dae Air Green, at duas sedes operativas, a Casteddu chin duechi oras de servìtziu e Terranova chin bintibattoro. Dae su bindighi de agustu at a èssere operativa sa sede de S'Alighera puru. A sos dutores si pedit de èssere dipendentes a tempus indeterminadu comente dirigente mèdicu o dutore conventzionadu ingarrigadu a tempus determinadu pro sas emergèntzias territoriales sanitàrias de una azienda de su sistema sanitàriu de sa Regione Sardigna, de no àere prus de barantachimbe annos, de prestare servìtziu in s'àmbitu de s'emergèntzia territoriale in sas unidades operativas de medicina e chirurgia de atzetatzione, de urgèntzia, pronto soccorso, anestesia e rianimatzione. Totu sas àteras informatziones si podent acatare in su situ internet de s'Areus, s'azienda regionale Emergentzia e Urgèntzia. Franco Sabatini, de su PD, presidente de sa Commissione Bilànciu de su Cussizu regionale, chi in una nota intervenit pro rispòndere a su ministru de sos Internos Salvini chi in sas dies coladas at promìtidu de s'interessare a sos problemas de sa Sardigna pro amore de s'alleàntzia chin su Psd'Az. Su rapresentante de unu partiu chi dae semper difendet sos interessos de su Nord ebbia, chi dae semper at criticadu sas regiones autònomas, oje non podet nàrrere chi nos at a picare a coro e chi nos cheret bene, iscrivet Sabatini. Salvini depet ispricare unas cantas detzisiones de su guvernu lega chimbe isteddos e su mancadu interessu in medas chistiones. Sabatini mentovat su pianu pro sa metanizatzione in Sardigna, chi non si podet cuntestare, francu sa presèntzia de àteros interessos cubaos de amparare su pianu pro sas periferias, chin sa detzisione de su guvernu de che cantzellare chentu trinta milliones de investimentos in Sardigna pro sos comunes de Tàtari, Nùgoro, Carbònia e Tèmpio. Pro Air Italy, sutalìniat Sabatini, Salvini nos diat dèpere nàrrere si sa sede depet èssere in Terranova o Milano-Malpensa. In sa chistione de su traballu, una paja de dies faghet, su Guvernu Lega chimbe isteddos at detzisu de botzare sos amortizadores sociales pro sos operajos de Ottana. Semus isetande dae tres meses sa risposta pro che poder tramudare su personale Aras a Laore, concruit Sabatini. Bi cheren fatos e non paràgulas e proclamas. Gli uomini, gli dei e l'universo est un'ateru apuntamentu promoviu in Nugoro dae s'Assotziu Astronomicu Nugoresu in collaboratzione chin s'Assessorau a sa Cultura de su Comune de Nugoro e su gestore de su situ archeologicu de Tancamanna, chi zae su bintisete de Tribulas at ospitau una faina bella semper dedicada a su chelu, s'eclissi de sa luna ruja. Su batordichi de agustu, dae sas oto e mesa de sero, in su Situ Archeològicu de Tancamanna, Poesia, Arte e Astronomia an a èssere ligados a pare pro more de sas leturas de branos de sa literadura mondiale dedicados a sos isteddos, at a lèghere su regista e atore Giovanni Carroni. Sos astrònomos de s'assòtziu nugoresu, imbetzes, in chelu an a sejare sas costellatziones, su significadu de sos nùmenes chi lis an postu e pro ite s'an a pòdere bìdere Giove, Saturnu e Marte, e s'an a pòder chircare sos isteddos coudos in ocasione de sa note de Santu Larentu chin sos telescòpios postos a disponimentu dae s'assòtziu. Su chelu de Nùgoro at a acumpanzare su contu de sos mitos e de sas paristòrias chi dae semper andan a manu tenta chin sas costellatziones.